le 24 septembre 2021 n ka foli bɛ mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen foli tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna na dɔɔni ɲɛfɔ fɛn jumɛn de kan bi o de ye mɔgɔ k'i ka kuma fɔta dɔn i b'i ka kuma fɔ mɔgɔ minnu fana ɲɛna i ka olu dɔn i ka se gundo marali la n'i y'a ye a bɛ fɔ ko sekɛrɛ sekɛrɛ kɔni ye fɛn ye fɛn min ni i n'a bɛ taa kaburu kɔnɔ sekɛrɛ ye fɛn ye fɛn min ni i kelen dɔrɔn b'a dɔn don min n'i y'a bɔ i da kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna o y'a bɔlen sekɛrɛya la pariseke i b'a fɔ mɔgɔ min ɲɛna o tigi k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ o kan'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye o se tɛ e bolo bilen i ka dannaya bɛ se ka d'a tigi kan n'a tigi kɛra hɔrɔn ye a tigi kɛra kodɔnbaga ye ka kɛ jateminɛbaga ye a tigi fɛnɛ bɛ a taasi ka ko dɔw ɲɛfɔli dabila sinon ni e kɔni y'a fɔ a tigi ɲɛna ka ban dɔrɔn a bɔra sekɛrɛya la ka ban paseke o y'a contrôle bɔlen e bolo fɛn min b'i kɔnɔ o de ye sekɛrɛ ye o de contrôle b'i bolo donc a bɛ se ka fɔ o de ma ko secret donc comme an y'a fɔ cogoya min na être discret et savoir garder le secret quand il le faut donc euh, n'an ko k'an bɛ don o kuma kɔnɔna la ka o walawala mɔgɔ i k'i kuma fɔ cogo dɔn i kɛra dɔn i bɛ kuma min fɔ kuma bɛɛ tɛ kuma tɛ fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ tɛ mɔgɔ gundo fɔ ɲɔgɔn ye wa i gundo fɔ ɲɔgɔn fɛnɛ i ka ko bɛɛ man ka ɲɛfɔ o ɲɛna ko fɔ ka di nka tɔ to n kɔnɔ o fɛnɛ b'a diya o ye an fa dɔ ka ladilikan ye donc an bɛ a ɲini aw fɛ aw ka dugawu k'a ye hali bi ala ka a mɛn an kɔrɔ a ko ko kuma ka di ko nka ko tɔ to n kɔnɔ o fɛnɛ b'a diya i ni mɔgɔ diyara cogo o cogo i ni mɔgɔ cɛ kɛra bɛnna cogo o cogo ka se hakɛ o hakɛ ma fɛn dɔ b'i ka ko la konin dɔ b'i ka ko la i ka adamadenya la i ka mɔgɔya la i kana o ɲɛfɔ a ɲɛna abada lezi surtout fɛn min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko a b'i mako sa fɛn min b'i mako sa kɔni i n'o kan ka taa kaburu kɔnɔ de diɲɛnatigɛ jɔn si i n'o ka diya i n'o ni ɲɔgɔn cɛ kɛra cogo o cogo ye i kana o ɲɛfɔ o ɲɛna a kɛra diɲɛnatigɛ mɔgɔ sugu o sugu ye n'an ma ɲina an na tila ka don o kɔnɔ k'o develope ɲɛfɛ an y'an ka cɛkɔrɔba ɲuman in ka kumakan min n'an bɛna n'a ɲɛfɔ aw ɲɛna a ko ko don dɔ la cɛ dɔ kun bɛ yen nɔ yanni cɛ in mɔkɛ ka ban cɛ in mɔkɛ ye dalilu camanba de di a ma o dalilu ninnu fɛnɛ olu kɛra sababuya ye mɔgɔ caman de y'a juguya u dɛsɛra a la u mana fɛn o fɛn ta k'a sɛgɛrɛ u tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ma u yɛrɛ kamana ganna u t'a dɔn k'u b'a kɛ cogoya min na u t'a dɔn u bɛ cɛ in kɛlɛ kɛlɛ cogo kɛlɛ cogo la cɛ in fɛnɛ daga wuli teri dɔ kun b'ale bolo ale n'o kun bɛ baro la don dɔ o fɛnɛ ko ko aa ko ko n ka cɛ ko a cɛ mɔgɔw yɛrɛ fɛn caman kɛlen don i la nka maa si tɛ ka se ka s'i la dɛ komi ale daga wuli teri don i komi an y'a fɔ cogoya min na i daga wuli teri i gundo fɔ ɲɔgɔn don i bɛ fɛn caman fɔ a ɲɛna nka kɛra cogo o cogo fɛn dɔw b'i ka ko la

bon ko ni ko yɛrɛ bunna ni u karila ɲɔgɔn na yɛrɛ n'a tigilamɔgɔw n'u bɛ fɛ ka s'ale la ko ale ni u karila ɲɔgɔn na ale bɛ sin k'a yɛrɛ yɛlɛma donc a b'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn minnu ye a donna olu la k'olu ɲɛfɔli daminɛ waati dɔw la ko a b'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ yiri ye ni ko bunna ka se waati dɔw ma ko a b'a yɛrɛ yɛlɛma a b'a yɛrɛ kɛ tonkun ye ko mana bun ka se waati dɔw ma a b'a yɛrɛ yɛlɛma a b'a yɛrɛ kɛ nin ye a ye fɛn caman caman caman fɔ ka na se fo waati dɔw la ko n'a bunna a b'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ kɔnɔ ye donc terikɛ in b'a ɲininka ɔ n'i kɛra kɔnɔ o la o n'u ye nin ko in k'i la dun n'u y'i bon ni marifa ye dun n'u ye nin ko in kɛ dun a b'a fɔ a ni nin ko in kɛra n fɛnɛ bɛ n kɛ tan tɔ donc ko n'a kɛra kɔnɔ ye n'u y'a bon sisan nɔ k'a b'i fili ka jigin tu la ɔ n'i jiginna tu la o la u mana don i kama dun a ko n'a u donn'a kama a b'a yɛrɛ yɛlɛma a bɛ bin suguya dɔ fɔ ko a b'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ o ye donc a y'i to o de ɲɛfɔli la k'a bɛna kuma yɔrɔ min na dɔrɔn o bɛnna ni a ba de ye ten tɔ a ba fɛnɛ ko i ma ko hee karisa ko fɔ ka di ko nka ko tɔ to n kɔnɔ o fɛnɛ b'a diya donc o ye kuma fɔ a ye a y'i jɔ yen nɔ a ma dɔ wɛrɛ fɔ ka fara o kan o y'a sɔrɔ a b'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn o fɛn ye a y'olu bɛɛ fɔ ka ban dagawuli teri ɲɛna fo fɛn kelen pe o fɛn kelen pe min n'a kun bɛn'o fɔ ala de nan'a kɛ bamuso de kumana ka bɛn ni o ye ko karisa fɔ ka di ko nka tɔ to n kɔnɔ o fɛnɛ b'a diya donc a y'i dan yen donc terikɛ in fɛnɛ ka baro sen fɛ o fɛnɛ ye o lakale i b'a dɔn dagawuli teri bɛ bɛɛ bolo donc o dagawuli teri ni kuma fɔra e ɲɛna ni e de ma a ko ni c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a ɲɛfɔ cogoya min na quoi ni e ma a ko ni hɔrɔnya jɛ cogo sugu dɔ la ni e ma se gundo mara la e ma se c'est-à-dire discrétion tɛ e la e fɛnɛ b'a kɛ i barokɛda ye i dagawuli teri fɛnɛ ɲɛna o fɛnɛ daga wuliteri n'o fɛnɛ kɛra e ɲɔgɔnna ye o fɛnɛ bɛ taa kɛ barokɛda ye a daga wuliteri ɲɛna a laban kuma bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa f'a laban bɛ taa se mɔgɔ min yɛrɛ gundo don a bɛ taa se o jugula mɔgɔw tulo ma donc terikɛ in fɛnɛ taara nin kɛ barokɛda ye aa aw tɛ se ne terikɛ in na dɛ ne terikɛ in aa a yɛlɛma ka ca dɛ ne terikɛ in aa a mɔkɛ ye nin ka ye dɛ ne terikɛ in a bɛ tan dɛ a bɛ tan dɛ donc o fɛnɛ ye o kumaw ɲɛfɔ ɲɛfɔ ɲɛfɔ ale terikɛ b'i yɛrɛ yɛlɛma yɛlɛma yɛlɛma ka kɛ fɛn o fɛn ye o y'o bɛɛ ɲɛfɔ juguw ka sɔrɔ ka wuli a kama sisan don dɔ u y'u labɛn ka t'a kunbɛn forotaga sira la maintenant u ka sɔrɔ ka girin a kan u girinnen a kan a y'a dɔn k'a fɔ ko aa nin ye janfa ko daminɛlen ye u y'a gɛn a nana se yɔrɔ dɔ ma a y'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ yiri ye o y'a sɔrɔ terikɛ in y'o gundo fɔ mɔgɔw ɲɛna ka ban ko ni u y'a gɛn a b'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ nin yiri suguya in ye donc u y'a fɔ ko a filɛ nin ko nin yiri in de don a fɔra k'a b'a yɛrɛ kɛ nin de ye donc a y'i yɛrɛ yɛlɛmalen bɔ u y'a daminɛ tuguni ɲɔgɔn na piriba piriba piriba a nana se yɔrɔ dɔ ma k'a y'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ tonkun ye u y'o fɛnɛ fɔ ko a fɔra k'a b'a yɛrɛ kɛ tonkun suguya in de a filɛ nin ye donc a y'i yɛrɛ bɔ o fɛnɛ la u y'a wuli ɲɔgɔn na ka wuli ɲɔgɔn na a b'i yɛrɛ kɛ fɛn o fɛn a y'i yɛrɛ yɛlɛma yɛlɛma ka kɛ olu bɛɛ a man'i kɛ min ye u b'a fɔ ko nin don a man'i kɛ min ye u b'a fɔ ko nin don a nana kɛ kɔnɔ ye donc u y'a bon a y'i fili ka jigin tu la u nana don tu la k'a fɔ ko aw kana a kɔnɔsu ɲini dɛ a ye nin bin suguya in a y'o de ɲini n'a y'o ye dɔrɔn o kɔrɔ ko ale de don parce que a y'a bɛɛ fɔ terikɛ ɲɛna o yɔrɔ de kɛlen a tulo donna o la yɔrɔ min na dɔrɔn a sina ka i yɛrɛ yɛlɛma ka bɔ o bin suguya in na dɔrɔn fɛn kelen pe min tun bɛ yen ni a tun m'o fɔ terikɛ ɲɛna a kɛtɔla k'o fɔ ni bamuso nana kuma kɛ bɛn n'o ye dɛ o de tun ye ko ni u donn'a nɔfɛ tu la n'u bɛna n'a ye wagati min na ou bien n'u bɛna na ko ko wɛrɛ kɛ min bɛ se ka bin ninnu bɛɛ jeni ɲɔgɔn fɛ ou bien fɛn dɔ ko a b'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ limɔgɔ ye o kelen pe o de tun tor'a ka gundow la sisan nɔ donc u kɛlen k'a fɔ ko aw kana a ɲini i b'a fɔ ko kɔnɔsiw dɛ a y'a ɲini n'a ye nin bin suguya in ye dɔrɔn o kɔrɔ ko ale de don a tulo donn'o la dɔrɔn a sina k'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ limɔgɔ ye donc minnu bɛ k'a ɲini a y'i sigi olu ka o kelen ka so kansi la u y'a ɲini ka dɛsɛ u m'a ye ka fan bɛɛ don ɲɔgɔn na u m'a ye u ka sɔrɔ k'a fɔ k'u ka tasuma don bin tu la n'a bɛ n'a bin min don yen nɔ tasuma n'a ani bin bɛ jeni ɲɔgɔn fɛ yen u ye tasuma don bin na ka sɔrɔ ka na dugu kɔnɔ a sigilen tora so in kansi la u nana n'a ye fo dugu kɔnɔ u selen dugu da la tuma min na a wulila ka bɔ so kansi la maintenant u taalen a ka sɔrɔ k'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ mɔgɔ ye ka don dugu kɔnɔ a nɔ la duguden bɛɛ ye kɔlɔsi bila a y'o dɔn ko nin nin tɛ se ka kɛlɛ a ye fara nin na a donna o don ka taa ka taa ba barikada kosɛbɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la a ba de kɛra sababuya ye ka bɔ nin ko in na tan tɔ donc ba y'a fɔ a ye ko kuma ka di ko fɔ ka di ko nka tɔ to n kɔnɔ ko o b'a ja a ye kumakanni kelenni min gundo kelenni min n'a y'a to a kɔnɔ o de filɛ ne ka bɔ juguw bolo tan tɔ n'o tɛ kisida kun t'a ye donc o kama mɔgɔ i ni mɔgɔ jara cogo o cogo c'est à dire konin dɔ b'i ka adamadenya la kana o fɔ a tigi ye abada lezi surtout ko min bɛ yen nɔ ko a b'i mako sa ko e yɛrɛ b'a dɔn ni nin ko in n'a kɛra ne de mako sara i ni mɔgɔ jara cogo cogo kana fɔ a ye teriya jara cogo cogo i bɛ bi de dɔn i t'a dɔn sini i n'a tigi ka teriya bɛna kɛ cogoya min na an bɛ diɲɛ laban tile min na bɛɛ ɲɛ b'a la i ni dɔ ye teri ye bi nka sini aw kuntilenna bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o dɔw b'a ɲini k'u b'i silatunu k'i bɔ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ donc n'o y'a sɔrɔ i ka secret n'i ka gundo b'u bolo o ye mago salen ye donc teriya jara cogo cogo fɛn min bɛ i mago sa i n'o ka taa lahara o ka to i kelen bolo o kana fɔ teri ɲɛna balimaya jara cogo cogo i kana sɔn k'a fɔ i balima ɲɛna fɛn min bɛ i mako sa yɛrɛ yɛrɛ ko e yɛrɛ b'a dɔn ni nin kɛra ne de mako sara kana fɔ i balima ɲɛna sigi jara cogo cogo kana fɔ hali i woloba i kana fɔ a ɲɛna kuma kɔrɔ tɛ ko n'i y'a fɔ i woloba ye ko woloba bɛ bila i la a dɔw bɛ se ka kɛ ten tɔ mais i bɛ taa sɔrɔ i b'a ɲɛfɔ i woloba ɲɛna ko nin ko in kɔni ni nin kɛra o ye ne mako salen de ye ni nin kɛra o ye ne ka diɲɛlatigɛ bɛɛ tiɲɛnen de ye don dɔ i ba jɔrɔ kojugu i la a b'a lakale parce que n'a y'a ye ko degun sugu dɔ ni ɲɛgwan sugu dɔ bɛ k'i sɔrɔ a jɔrɔ kojugu bɛ sin k'a fɔ e nin ko in kana karisa sɔrɔ dɛ ni nin ye karisa sɔrɔ dɔrɔn a o y'a mako bɛɛ de salen ye ni nin ye karisa sɔrɔ dɔrɔn nin ko in bɛ k'a la nin ko in bɛ k'a la jɔrɔ ni siran o kama a b'a fɔ don dɔ ka sɔrɔ a ma bɔ a yɛrɛ kalama n'o t'a tɛ ko a b'a dabɔ a kama k'a fɔ ko k'i mako sa o de kama fɛn min b'i mako sa kana fɔ adamaden jɔn si ye furu kan'i bila i k'a fɔ teriya kan'i bila i k'a fɔ sigi kan'i bila i k'a fɔ balimaya kan'i bila i k'a fɔ i b'o to i kɔnɔ i b'i jan t'o la de n'o ko bɛ ka na fan min fɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ i b'i mabɔ yen na i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ ko kɛ min bɛ o ko kunbɛn o y'o yɔrɔ ye ka o ɲɛfɔ mɔgɔ fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye a tɛ komi i n'a fɔ ko c'est à dire ko eh, kuma dɔw bɛ yen nɔ ko i b'a fɔ a dɔw la kuma jugu tɛ a dɔw la i m'a fɔ ni ŋaniya juguya ye nka mɔgɔ jugu bɛ se ka a kuma ta k'a kɛ ka ko jugu kɛ ni a ye o misaliya ye jumɛn ye ɲɔsɛnɛla bɛ ɲɔ sɛnɛ ɲɔ ye balo de ye ɲɔ bɛ kɛ ka to dilan ɲɔ bɛ kɛ ka basi dilan ɲɔ bɛ kɛ ka mɔni dilan ɲɔ bɛ kɛ ka dɛgɛ dilan ɲɔ bɛ kɛ ka fɛn caman caman dilan a bɛ kɛ balo ye mɛ mɔgɔ dɔ bɛ o ɲɔ kelen in ta k'a yɛlɛma k'a kɛ gulɔ ye mɔgɔw b'a min u bɛ su u bɛ manamanakanw fɔ u bɛ ko kuntanw kɛ mɛ a sɛnɛna a ŋaniya yɛrɛ yɛrɛ lasari yɛrɛ yɛrɛ o ye baloya de k'a kɛ balo ye mɛ dɔ y'a ta k'a yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye donc kumaw fɛnɛ bɛ o cogo de la i b'i ka fɛn dɔ lakali kuma jugu tɛ i m'a dabɔ juguya kama mɛ maa jugu man'a ta k'a kɛ ka tiɲɛni kɛ n'a ye a bɛ kɛ baara ye quoi o dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ n bɛna na o fɛnɛ ɲɛfɔ o ye fɛn réel fɛnɛ ye terima fila kun don u ye ɲɔgɔn sɔrɔ teriya la kalan sira de fɛ o kalan sira fɛ ala nan'a kɛ u bɛɛ tilala ka europe lasɔrɔ u ye europe lasɔrɔ donc u nana bɛn yɔrɔ kelen ma u ye ɲɔgɔn ye o ville kɔnɔna la yen nɔ u nana teriya in daminɛ ɲɔgɔn bolo teriya in nana ja u bolo ka kɛ komi n'a fɔ balimaya terikɛ kelen tun bɛ yen nɔ ale ka kow tun ka gɛlɛn dɔɔnin terikɛ tɔ kelen dɔ in ala ye nɔgɔya dɔw kɛ ale ye joona ale tun bɛ to ka min ka ko ka gɛlɛn a tun bɛ to k'a dépanner ko caman na hali ka wariw d'a ma k'a ci ka taa a somɔgɔw ma mali la ka taa fɛn caman bɛ yen nɔ ni a porobilɛmu tun ye a sɔrɔ ale de tun bɛ don a jigi kɔrɔ paseke ala tun kɛlen don ka ko dɔ nɔgɔya ale ma ka tɛmɛ terikɛ dɔ in ta kan tellement que u ka teriya in kun ka di i b'a fɔ balimaya u kun bɛ o service a kun bɛ o service in arandi terikɛ in ye donc ala fɛnɛ nana n'a ka n'a ye terikɛ in fɛnɛ nana kow ka sɔrɔ ka na yiriwali daminɛ terikɛ in fɛnɛ nana o sɛriwisi kelenw ɲɔgɔnnaw arandi ale ye gɛlɛyaw ye ale fɛnɛ sɔrɔ terikɛ in donna a jigi kɔrɔ ale donna terikɛ in jigi kɔrɔ waati min na ka sɔrɔ cogoya t'o bolo o fɛnɛ kɛlen ka cogoya sɔrɔ o fɛnɛ nana don ale jigi kɔrɔ gɛlɛya minnu mana ale fɛnɛ sɔrɔ o b'o fɛnɛ ɲɛnabɔ k'a kɛ i b'a fɔ balimaya u komi u b'a fɔ cogoya min na ko ni teriya jala ko a bɛ ja ni balimaya ye ninnu ta tun bɛ ten dɔ de u nana to o de la terikɛ fɔlɔ min ka ko kun ka gɛlɛn ni ala nana nɔgɔya kɛ ale ye donc ale fɛnɛ teri dɔ tun bɛ yen nɔ u ka quartier la mali la yen nɔ o terikɛ in de ko ko a fɛnɛ b'a fɛ ka na europe maintenant ale ye o terikɛ in dɛmɛ o ka na a kɛlen k'o terikɛ in dɛmɛ o nalen o nalen ale fɛnɛ donna kuma caman na k'a ɲɛfɔ o terikɛ in ɲɛ na k'a yir'a la k'a fɔ nin karisa in filɛ nin ye ne ni nin ka teriya a ka jugu hali balimaya ye tellement que an ka di tuma min na cogoyaba tun tɛ ne bolo nin tun bɛ nin kɛ ne ye nin tun bɛ nin kɛ ne ye a tun bɛ wariw di ne ma n k'a ci ka taa di n mansaw ma u ka dugawu kɛ n ye walasa n ka kow ka se ka ɲɛ n bolo n garisɛgɛw ka se ka foni fɛn caman caman nin degun in tun bɛ n sɔrɔ yan nɔ ale tun bɛ nin kɛ n ye mɔgɔw tun bɛ bila ne la ale tun bɛ nin kɛ n ye nin tun bɛ tan nin tun bɛ tan nin tun bɛ tan ka don o kow bɛɛ la k'o bɛɛ ɲɛfɔ ale fɛnɛ kɛlen ka cogoya sɔrɔ ale fɛnɛ ye sɛriwisi minnu arandi a ye ale fɛnɛ donna o dɔw la k'olu fɛnɛ ɲɛfɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye terikɛ kura min n'a nana a k'a dɔn ale ni nin ni ɲɔgɔn cɛ ye balimaya de ye ale ni o tun ye terikɛ ye ɛɛ quartier kelen na ye donc ni o nana sisan ka na fara olu kan ye a k'a dɔn ko nin fɛnɛ ye ale dɔ de ye a k'u bɛɛ minɛ minɛ cogo kelen na ale ye kuma fɔ ni o ŋaniyaw ye k'a yirala u cɛ degɛrɛ bɛ cogoya min na u cɛ liyɛn bɛ cogoya min na u ka bɛn sadi a bɔra teriya kadiri kɔnɔna la a nana balimaya de kɔnɔ o de kama ale yɛrɛ ye a ye ka o de yira terikɛ kura in na sisan a bɔra ni a ye min dɛmɛ ka na ka bɔ afiriki ka na erɔpu donc i komi n ye kuma min fɔ an ka kuma kɔnɔ i bɛ kuma dɔ fɔ kuma jugu tɛ kuma ɲuman don ani i bɛ kuma dɔ fɔ i m'a dabɔ juguya kama i m'a dabɔ ko tiɲɛ kama nka mɔgɔ jugu bɛ se k'a ta ka tiɲɛni kɛ n'a ye i komi an ye misaliya min di ɲɔko ta fanfɛla kan cogoya min na ɲɔ ye balo ye mɛ dɔ b'a ta ka yɛlɛma ka kɛ dɔlɔ ye mɔgɔw b'a min ka manamanakanw fɔ ka manamanakow kɛ ale bɔra ka o histoire min ɲɛfɔ nin ɲɛna pour que nin k'ale n'a terikɛ ka teriya liyɛn degɛrɛ dɔn ko a ka gɛlɛn hali ni balimaya ye o terikɛ kura min nana o fɛnɛ kɛra maalankolon ye o ma kɛ hɔrɔn kɛ o ma kɛ hɔrɔn ye o fɛnɛ bɛna na mun kɛ ka na don terima fila in ni ɲɔgɔn cɛ sisan nɔ a b'o kɛ cogo di terikɛ in min kun ka ko ka gɛlɛn kow daminɛ la ni dɔ in ɲɛn'o ma dɔ in ye ɲumanya min kɛ o ye a ma sɔn k'o lakale o ɲɛna dɛ mɛ o ye min ɲɛfɔ ale ɲɛna ko ne fɛnɛ kɛlen ka cogoyaw sɔrɔ donc waati dɔw gɛlɛyara a ma ne ye nin k'a ye ne ye nin k'a ye a taara o de ɲɛfɔ terikɛ fɔlɔ in ɲɛna ko nin ko ko ale ye nin k'i ye a ye nin k'i somɔgɔw ye a ye nin don tantɔ a ye nin bɔ tantɔ a y'a don yan fɛ a y'a bɔ yan fɛ ka kuma caman caman caman ta ka fara fara ɲɔgɔn kan n'o terikɛ fɛnɛ y'a lajɛ o b'a fɔ ko ee kuma min dun bɛ ka fɔ tiɲɛ de don nin ko in kɛra a kɛra ne ni n dagawuli teri de ni ɲɔgɔn cɛ ale de y'a sɛriwisi arandi ne ye nin mɔgɔ kura in bɛ se k'o fɔ cogo di kow kɛra cogoya minnu na fɛnɛ k'a ɲɛfɔ ten tɔ n'a sɔrɔ ni n terikɛ in de m'a fɔ a ɲɛna ni n dagawuli in de m'a fɔ a ɲɛna et pourtant yan'ale ka cogoya sɔrɔ cogoya kun bɛ ne de fɛ ne de fɔlɔ bolo ne de ye fɛnba de k'a ye munna a m'o ɲɛfɔ terikɛ kura in ɲɛna fo ale ye minnu kɛ ne ɲɛna ale b'o dɔrɔn de fɔ terikɛ kura in ɲɛna yɔrɔ i b'a dɔn ni maa min bɛ fɛ ka ko tiɲɛ fɛn o fɛn bɛ ko dilan a t'o fɔ fɛn min b'a tiɲɛ a b'o de fɔ donc a y'a sɛgɛn saraw fɛnɛ ta k'a fara kan donc n'o y'a ye kuma dɔw fɔra olu kumaw ye tiɲɛ ye o b'a dɔn fɛnɛ nin ye nasankura ye nin tɛ se ka b'o kalama o b'a dɔn o ko ninnu kɛra a y'o kumaw fɔ ka tila ka kuma wɛrɛw fɔ ka fara kan donc sitanɛ nana don ko la ale fɛnɛ y'a miiri ko aa bɔn nin filɛ nin ye ale ye ɲumanya minnu kɛ nin ye fɔlɔ nin ɲinan'o kɔ o kɛra fitiriwale ye mɛ o ye ɲumanya ni minnu kɛ ale ye o taara o de ta sisan k'o yala yala k'o fɔ fɔ fɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna k'ale tɔgɔ tiɲɛ a bɛ tan tɔ a bɛ tan tɔ sitanɛ donna ko la dɔnku ni sitanɛ donna ko la kaban ko wɛrɛw fɛnɛ bɛ yuguba ka k'a kan de dɔnku ko wɛrɛw yuguba yugubara ka k'a kan a laban nana kɛ terikɛ fila minnu ka teriya kun ka di ni balimaya ye a terikɛ fila ka teriya a nana tiɲɛ ka sababuya kɛ mun ye maa lankolon hɔrɔn kolon dɔ o nana ka manamanakanw fɔ k'a ka hɔrɔn kolonya kow kɛ o fɛnɛ bɛɛ fɛnɛ bɛ mun nɔfɛ o de ye c'est-à-dire kuma bɛɛ ti fɔ quoi ko kɛra cogo o cogo fɛnnin dɔ bɛ i ka kow la i kana olu fɔ quoi ale ka laɲini tun ye de terikɛ kura min nana a k'a dɔn i nana ne ni n terikɛ min sɔrɔ ɲɔgɔn kan tan a ye sɛribisi minnu warandi ne ye o filɛ nin ye ne fɛnɛ ye sɛribisi minnu warandi a ye o filɛ nin ye n'a y'a sɔrɔ an ka teriya tɛ teriya yɛrɛ yɛrɛ ye ko an tɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ yɛrɛ ko an ka teriya ko a man jugu ka tɛmɛ balimaya kan a kun tɛ nin sɛribisi ninnu arandi ne ye ka ne to porobilɛmu kɔnɔ ne fɛnɛ kun tɛ nin sɛribisi ninnu arandi a ye n'i y'a ye an ye ninnu arandi ɲɔgɔn ye c'est que an ka teriya ye siga t'a la donc e min fɛnɛ e ni ne de ye teri ye an ye denmisɛnniyaw kɛ ɲɔgɔn kan donc ne y'i dɛmɛ ka na n'i ye i k'a dɔn i bɛ ne minɛ cogoya min na i ka nin fɛnɛ minɛ ten an ka jɛ an ka taa ni ɲɔgɔn ye ale y'a ka a ta dabɔ ni o ŋaniya de ye mɛ dɔ in y'a ta k'a kɛ tiɲɛnikɛla ye a taara laban tiɲɛni ma donc o de kama n b'a fɔ mɔgɔ fɛn o fɛn de bɛ yen ko a b'i mako sa a b'a da lezi kan'a fɔ nima jɔn si de ɲɛna aw ka teriya jara cogo cogo kan'a fɔ a ɲɛna aw ka balimaya jara cogo cogo kan'a fɔ a ɲɛna furu jara cogo cogo kan'a fɔ a ɲɛna hali i woloba i kan'a fɔ a ɲɛna a fɔkun tɛ i woloba ɲɛna ko o bɛ wuli ka k'i jugu ye don dɔ dɛ a jɔrɔ ko jugu i la dɛ a b'a fɔ dɔ b'a mɛn a b'a fɔ dɔ ye a ye karisa kɔlɔsi nin kan'a sɔrɔ dɛ ni nin y'a sɔrɔ o y'a mago salen de ye ni nin y'a sɔrɔ dɔrɔn o y'a ka ko bɛɛ tiɲɛnen de ye n'o fɔra n'i jugu kulo y'o mɛn o bɛ ko bɛɛ de kɛ o k'i sɔrɔ o de kama o sugu o de ye ye i n'o bɛ sa de donc discrétion fɛnɛ ni i daga wuli ye fɛn f'i ɲɛna a dar'i la de k'a f'i ɲɛna e de fɛnɛ kan ka kɛ hakilima ye e kan ka kɛ hɔrɔn ye k'a dɔn ko a karisa ye danaya ta k'a da ne kan ka nin fɔ ne ɲɛna e fɛnɛ k'i jija i k'o kɛ secret ye i kɔnɔ i n'o ka taa lahara o de fɛnɛ ye hɔrɔnya ye mais ni e m'o kɛ ni e fɛnɛ ko ko e bɛ t'o lakali i dagawuli ɲɛna o fɛnɛ bɛ t'a lakali a daga wuli ɲɛna ɛ ne daga wuli teri o ye e ye e daga wuli teri i bɛ t'a sɔrɔ o tɛ ne daga wuli ye o ye ne jugu de ye o dɔnku ni ne ye n ka kuma ɲɛfɔ e ɲɛna e bɛ t'o f'i daga wuli ɲɛna o fɛnɛ hali n'o ma kɛ ne jugu ye o fɛnɛ bɛ t'a f'a daga wuli teri ɲɛna o daga wuli daga wuli daga wuli bɛ tila ka na laban ka na kɛ ne min fɔlɔ y'a f'e ɲɛna dɛ o bɛ taa kɛ ne jugu ye dɔnku n'i daga wuli ye fɛn f'i ɲɛna i teri ye fɛn f'i ɲɛna mɔgɔ ye fɛn f'i ɲɛna i jija i k'o t'i kɔnɔ gundo la kuwa a y'a f'i ɲɛna dannaya de kama o kama hali bi an b'a fɔ mɔgɔw ka se u ka gundo garideli la mɔgɔw ka u ka kuma fɔ ka tɔ to ka kuma fɔ ka tɔ to

Donc dantɛmɛ wale man ɲi foyi la. Sukaro ka di dumuni na dɛ, mais n'i y'a cay'a la, a tɛ se ka dun. Kɔgɔ ka di dumuni na, n'i y'a cay'a la, a tɛ se ka dun. Donc ko bɛɛ ka ɲi hakɛ de la. Kuma ka di nka kuma hakɛlama o de fɛnɛ ka di. Donc o dakuruɲɛ damadɔ kuma de tun bɛ an fɛ ka fɔ hakɛto bɛ o la sɔli ala muhamadu